Mm, a nsonda mwazuka bwanji ndikuziwa kuti muli bwino kwambiri a nsonda zimene mwapangazi ndi zimene timayembekezera kuposera kukhala ndi zipani ziwiri pa zipani ziwirizo china nkumaoneka ngati muli ndi chimene muli inuyo komano chimene muli inu ndikukhala chili chosadziwika bwino bwino kenako mumapezeka kuti mukupangisa anthu ena kupwetekesedwa ubongo ndi zochitika zanu uh, ndi gulu lonse limene limapanga zinthu zimenezi zosatira zake uh, ndikumaziwa chimene mukupanga so mulungu kunjaku aliko akafuna kupanga zinthu amapanga mwa, mwa nthawi yake ndipo nthawiyo imalemekezedwa ndipo palibenso amene amatsutsa kuti izizi izi zisakhale choncho mulungu ndi wodabwisa kwambiri chimene mwapangachi ndi chilungamo kwambiri chifukwa zadziwika kuti inuyo mbali yeniyeni ndi iyi anzathunso ena tikuwayembekezera kuti tiwalandire kuno ku chipani cha mcp anzanu onse amene munali anda group yanu mati dpp 2 ikufunika mwansanga kuti ilandiridwe ku chipani kuno cha mcp tikulandireni muvale makaka athu achipani muzionekera patali musama osati ngati bilimankhwe kukhala pa green kukhala pa yellow kukhala pa black kukhala pa blue kukhala pa white munthu mmodzi iyayi panopa nde mwaonesa umodzi eh? mbali yanu yaoneka makaka anu aoneka choncho tiyeni tigwire ntchito molemekeza boma komanso kutumikira boma limene lilipoli chifukwa ni maganizo amene inuyo munawafuna so pandale pamachitika zambiri ndipo zambirizo mwachita komano chimene tingakupempheni pamene mwangofika ku chipani cha mcp mukuyenera kuti inuyo mukhazikike musakhalenso ndi mtopola kumene kuno chifukwa zipanitu zikubadwabe a- abusa ambewe ayambisa chipani chawo a sandras juma ayambisa chipani chawo nde mwina mwacho zipani zi- zimene zikubwerazinso zikhalanso ndi kununkhira kwina wake kwa fungo la mtundu wina wake musayambisenso maboza ku mcp ko chifukwa ku mcp ko mwafikako ndi kuchipani cha fuko chipani chimene chidalipo mbuyo monse kuzafika siku la lero ndipo inu mwasankha kugwiraso ntchito ndi chipani chimenechi musayambise kulankhula kapena kutenga maboza kumapitisa ku zipani zina A- azipani zina azikhala ngati akupeza mbalume zomanena misonkhano mu ndi inu ansonda chifukwa ansonda inu ndimakuziwani kwambiri ansonda mumadziwika bwino kwambiri ndi gulu limene limapanga utaikuni ku dpp mcp akulidziwa kuti gulu ili timaligwiritsa ntchito ndipo limagwiradi ntchito mwa utaikuni ndipo ntchito zija zimatheka lero tili nawo limodzi kodi gulu limeneli tilidalire ndiye izo zikhala ndi management tsopano ngati kunoko ku chipani chathu cha mcp tikudalireni kapena mwina tingokupangani pa reserve ngati mapuleya oti ah, tikuponyeni ngati masapota chabe kufikira na mpira ifeyo tizimenya mpakana mpira ukamakhala kuti ukutha uzitha koma inu musamatengepo gawo zikhala ndi ife a mcp komano inuyo ansonda ndi gulu lanu lonse mukuyenera kukhala ndithu olandiridwa omasuka koma dziwani chimodzi utaikuni umene mwakhala mukuupanga uja kuti muupangenso kunoko ndi kumathero chifukwa zimene mwakhala mukupanga taziwa ndipo amalawi akuziwa kuti ansonda khalidwe ndi lakuti kutumidwa kuti mukapange zinthu mukasokoneze ndipo mmaziwa ndipo muli ndi ukaswiri wosokoneza ndiye anthunso ena akunja akakutumanisoni mwina mwake inuyo mukaona zofoka zina ndi zina zosagwirizana ndi nzeru zanu mukangoona zimenezo anthu enanso akugwirisani ntchito ndiyenso muzitenga zimabodza kuno kumapitisa uko kutenga zimabodza kuno kumapitisa uko ndiye ansonda ndi gulu lanu nonse muchenjere komanso mukhazikike mukhale ndi nzeru kuopsa chifukwa ngati simusowa nzeru zimenezozo zimene mmapanga pofuna kuthandiza dpp kuti muyambenso kunoko kunoko simumaliza ya zikhala kuti inuyo mwamalizira kunoko koma takulandirani ndithu umenewu ndiye umunthu chifukwa voti yanu ifeyo takhala tikuyisowa ndipo yaonekera poyera kuti voti yanu ndi voti yathu kuno ku mcp tiyilandira ndipo tiyiteteza voti yanu komano muchenjere musapange ma mistake anu aja augogodi wanu aja kuti muzitenga zinthu kunoko muzipita nawo ku zipani zina muzigwirisidwa ntchito mukapasidwa mwina mwina 1 miliyoni ndiye muzitenga ngati moyo wanu wonse uthera pa 1 miliyoni po ndiye muzitenga maboza muzipita nawo ku zipani zina ndiye mu kampeni tizipeza kuti zinsisi za ku mcp zikupezeka anthu akuzilankhula zisanayambike zinsisi zathu ndiye kuti muchoka wa uyo uyo ndithu uyo uyo uyo uyo uyo uyo uyo ndakuona ndakuona ndakuona ndakuona mpakana tithese chimene chimayambisa khalidwe limenelo ndi tichithesa chimenecho chokamkulu zikomo kwambiri azona